Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraninso Bon Kalindo. Osayiwala kupanga like ndi subscribe pa channel ya Malawi Live Today. Bon Kalindo, ukuti chani lero?
the DC mwana woopsa kwambiri amene saopsezedwa amene sagwedezeka no one is gonna intimidate me in a democratic country ndakhala ndikulandira mafoni kuchokera dzulo lonse komanso usiku onse pakana mamawa uno mafoni kuchokera kwa anthu amene amakonda the dc kuchokera kwa azinzanga kuchokera kwa amalawi amene amafunira zabwino dziko lino kundichita cheki kuti kodi zikumvekazi kuti mukufunika pa area 30 ndizoona Ndiye ndikumawayankha anthuwo kunena kuti zimenezo zikhonza kukhala zoona ndipo ndikupempherera kuti zikhale zoona ndipo ndikuwadikirira anthu amenewowo mwamphamvu, mopanda mantha, chifukwatu mwina ambiri simukudziwa kuti ine paja ndinakuuzani kuti ndinasanzika kwathu, ndinawauza abale anga kuti they are no longer my relations, Ineyo abale anga ndi a Malawi ndipo ndinachita commit moyo wanga wonse kumenyera ufulu wa a Malawiwo ndiye palibenso chopangira mantha apapa ndili pa tour ndi ngati angabwere ndikuyenera kupitiliza tour yanga ndipo ndili wonyadira kwambiri ine sindimaopsezedwa ayi ngatinso mwina apolisiwo akundifunawo mwina nkutheka kunena kuti malinga ndi kuvuta kwa ma resources akulephera chifukwa mwina ch- kuzanditenga chifukwa cha mafuta mwina alibe fuel inetu paja sindipanga mantha ndimapita konko so do not uh, waste much of your time

paja munatenga mana aja mafoni ena atatu ndiye ah, malawi so anandiguliraso ina ndeno don't waste much of your time uh, i am on 0 double nine three six five zero zero zero five anytime osamaononga ujeni ndalama za boma taxpayers money ndikumavutika ndikumandisakasaka ndi mawaranti no come and pick me or I will come there alone paja ine sindimadandaulatu iyayi chifukwa munthu ukakhala kuti umangoyima pa chilungamo ukungonena chilungamo ndipo sunabe Palibe chimene ungaope. Koma kwa amene amene amapanga mantha mwina kumafuna kumazimangirira kufuna kuthawa muziko muno ati kuopa ndiye chinthu chache sichinotu chino ndichokula chiwindi kwambiri ndine okula mtima ine sindingathawe muziko langa ndipo sindimaopa unyolo sindimaopa mfuti so if you are ready area 30 ndi anyamata anu kuti you want Bon Kalindo to come i am ready more than ready and mwina ndikupaseni uh, itinerary yanga ya lero kunena kuti ndikonzeka nthawi ina ndizilowera mu mzuzu kuti ndikakhale nawo uh, uh, ku khoti kwa lighton mmawa lino so if you wanna arrest me ndiye kuti mukonza kundimanga lero pamene ndikupita ku mzuzu paja mmachita track down mafoni so you are, you are going to track me down kuona kuti ndili chapatipati andiso zikhala bwino kwambiri kuti mutandigwirira chakumzuzuko kuti kaulendo kakhale kotalikirapo abale you know konvo ija ndiyofunikira kwambiri mukamandiyendesa muja magalimoto angapo mfuti Zimasangalatsa kwambiri komano ndikukumverani chisoni chifukwa ngati kuli anthu amene kampeni iti iwavute amene ankapangiridwa kampeni nthawi imeneyo ndi malemu Chilima mwana ujayo mwana osatopa so energetic munthu amene ankadzuka mmamawa kwambiri kupita kumakapanga kampeni kumpangira Chakwera ndiye ndi chilima sindikudziwa kuti ulendo uno mukapita pa ground ndiye muzikapangapo chani popeza malonjezo anu wonse palibe chimene mwachita fulfil olo chinthu chimodzi ndipo n- mukamakhala mmakokasi mwanu mmene mukupanga inu mapulogalamu obera pakana nyumba imene mwayika inu machini kuyikako apolisi ndipo apolisi ni makape kwambiri kumagadira zinthu akuziwa kuti zinthuzo ndi zofuna kubera yet iwo anaphunziranso kuti musalole muziko mwanu kuti anthu asamabe nde iwonso akukagadira zinthu zokuti ndizoberaso i think i- ifeyo we are a sick nation so mukamapanga renti nyumba ndikumaika magajeti makamera kumabwera anthu osiyanasiyana kuchokera ku mozambiki ena kuchokera maiko akunja ku israeli ena ku germany kuti muzabere besi yake yoberayo mukuitenga pati chifukwa tu munthu umabera mwina u- nthawi ija timalemba mayeso umakhoza kuma kubera kwa nzako koma mwina iwe utalemba kale mwina masamu folo kapena utalemba utalemba mafunso utayankha mafunso mwina 9 mwina la, la tenilo ndikuka, ndikubera kwa nzako koma inu palibe china chilichonse chimene that you can show kunena kuti mwawapangira amalawi ndipo ndizomvetsa chisoni anthu andale samaphunzira ngati kunali chipani chimene chikanaphunzira ndi kumapanga zinthu in a strategic manner zinthu zokuti amalawi amve kukoma ndiye ndi chipani cha mcp tu mukanapanga zimene anapanga ulamuliro ngati wa malemu bingu wa muthalika wa 5 years anthu ndikumva kukoma koma inuyo ndinu anthu otemberedwa andale ndi afiti andale ndi anthu a satanic chifukwa ngati kunali chipani chimene chikanapanga ma wonders m'malawi munomo malinga ndi mmene akhalira kunja kwa boma over 30 chakuti years komanso ndi mmene maboma ambuyomo amachitira behave chifukwa tu tinene chilungamo popeza paja amalawi ena amafuna kuti azimva zokoma zokhazokha nayonso tu dpp inafikapo pa nthawi imeneyo inetu sindimanyengerera kanthu ndimangonena and pakufunikira ngati a dpp mungavoteredwenso kulowa mboma you need to go there a changed party izi za anyamata ozipentapentazi zimene zija muzisiye Izi za anthu anu oz- okula mitima zi- zimene zija muzisiye chifukwa nanunso munafikapo pa peak ina yake kuti amalawi ndikukumakudandaulani and pamene mukupita pa kampeni inuyo a dpp munayeneranso kuti mukhale pansi muchite reflect kuti where did we go wrong zinthu zimene anthu amalawi zinawanyasa nthawi imene ijayo kuti akayituluse dpp imene nthawi imene shuga anali 500 chimanga chi- chinalinso cho- chotsika mtengo 6000 thumba nthawi imeneyo sopo wanima ali 60 kwacha nthawi imeneyo anthu tikumadya thumba la chimanga lijalo liku- lili lo- lo- lotchipa bwino nthawi imeneyo buledi mafuta zonse zili bwino Ndiye muzifunse mupa- mupange soul searching kuti kodi ife anthu anatitulusira chani zimenezo ndi zimene muti muzipita pa misonkhano ndikumakawauza anthu kuti ifeyo tik- mukatisankhanso tizakasintha izi izi izi izi ndipo chipani chathu chizatenga ma professionals monga mmene mukunenera a- akunenera peter uja ma professionals akhale m'maudindo izi zomangowatenga anthu kumangoachita award chifukwa kuti muachite please kuwaf- kufuna kuti mungomu- mungomuchita please munthu kuti ati am, amatumikira ku chipani ndi zimene zikuononga zikuononga dziko lino ndi zimene zaononganso awawa awa nde anyanya bolanso a dpp wo ankapanga zawozo koma amalawi akususa nyama suziwa owo akati ankapangapanga zawozo mumtengomo mango aja amagwa anthu amatola ndikumamva kukoma koma anthu akuvutika koma awa ndiye hii Ambuye, ndiye izi ndi- mmene ananenera Evans Mereka kuti ndi nthata za njala. Ndiyetu ndiye zikuba, ndiyetu zikupanga kwaona kuti hmm, koma abale, koma zoona mundalemu ndi, ndi, ndi jackpot eti? Inu awawa awa amene amamvetsera chisoni lero afika apa akutumbwa awawa awa sanali ndi bottle store awa Awawa afika apa. Awa afika pomunyoza Peter Muthalika kuti wakalamba. Iwo azaka zawo akuziona? Akuziziwa? Ankayenda pasi awa. Koma akuluakulu. Ena ukuwaona amunawo amunatu koma akuluakulu amatako azimuna. zili ndalama zita zita zitakhaulisa ndalama zitamukhaulisa munthu munayamba mwaonapo inu ndalama zitamukhaulisa munthu ndiye zawakhaulisatu anzathu awa a mu mcp ndi kumafunsa kuti kodi ku kampeniko muzikanenako kuti chani basi muzikangonena slogan yonena kuti boma ndi lomweli ndiye bomalo mwapangamo chani palibe chimene mwapanga inu ndipo ndizomvetsa chisoni akanakhala kuti andale amachita amachita put anthu first you put malawi first ndiye kuti inu a a mcp mutachita resign kale koma chifukwa choti munabwera amene mukuti muziba munabwera amene mukuti muchite create dambo lanu lokuti muziwabera amalawi chifukwatu ngati kuli kulitu anthu amene akuba kwambiri ndiye ndi ku mcp maboma ena abwerapo koma abale timamva ife za katangale koma akuluakulu awa nde akuba koopsa zigololo mkati alibe manyazi nditi kumampangisa manyazi pulezidenti kumangopanga zigololo basi so sitikuziwa tazipangani matactics anuwo izinso ndi awa amalawi electoral commission atulusa kalendala yonena kuti anthu azipita azikalembesa supplementarytu supplementary anthu azikalembesa ndithu koma anthu aja akapitanso m'malo muja akubwezedwa ku mangochi uko anthu ambiri akudandaula madera onse anthu akudandaula kunena kuti akapita kumene kujako kuti atenga chamzika chawo akuwauza kuti ife sitikulembesa iyayi wapita munthu uja kuti akalembese kumene chamzika kuti alo- alowe mukaundula wa meki akutinso ayi ifenso zimenezo sitikulembesa tsono why did you come up with this idea yonena kuti mukhale ndi supplementary registration mmakhala nayo chani idea imeneyoyo so inuyo a opposition mukufunika nanunso mu, nanunso mu, muzuke muzuke ndifache timakufunsani kunena kuti kodi nkhani za ku khoti zijazo zili pati mayi uyu akukutakatani koopsa akukutakatani mukuyenera musamale mayi uyuyu ni mayi woyipa akukutakatani a opposition palibe anthu amene apita ndikukalembesa imene ija ndi filimu chabe kodi anthu ajatu ali ndi machini awo anaberabera kale zisankho izi akungopangira madonors kuti madonors akamamva kuti akuli supplementary registration azinena kuti owo amenewadi akusatira malamulo koma palibe amene akutani akulembesa izi ndiye muziziwe mukamapanga matama osafuna kumva ma advice inuyo a opposition Mune- a- ati ati kumanena kuti "Ah, ife tizapanga mgwirizano raundi inayo a ife sitingapange mgwirizano ni munthu a ife tidikira kaye tizaone kuti zisankho zizayenda bwanji zizayenda bwanji Mmalo mwa anthu anzeru mukanapanganiranatu ndikupanga a, a, a united force ndikumusankha munthu kummenya kamodzi kummenya kamodzi chibakira chabwino chimakhala bwino pamphuno kumung'amba nacho kamodzi ndi kamodzi koma inu mukudikira kuti aye tifuna tizaone kuti zizayenda bwanji zizayenda bwanji muzalira ng'oo muzandikumbukira chifukwa anthu awawa ali ndi ma evil plans akonza ndipo ndipo kampeni imene ikubwerayi sindikuziwa ngati enani muti muzayende ndipo kuzakhala tocha kwambiri akuchita train anthu amene ma, ma militias amene ati azakukwapuleni azakubandulani koopsa mukazitengera zibwana muzalira panopa ndi nthawi imene mukanapita inu ku court mukafunse kuti nkhani yathu ija ya Annabel ija ili pati fesiti tifuna koma mukuzitenga pa easy muzang'wenta chifukwa awa sakuyesatu they are not leaving any stone unturned akuyesesa kuti akhale relevant ngakhale anthu sakuafuna so mukuyenera musamale a opposition awa ni malangizo anyuwani aulere amene ndikungokulangizani chifukwa amene ati akayime ku president osaine muti mukayime ndi inuyo ine ndangokhala president wa amphawi wa anthu osauka amene ndikumva chisoni kwambiri ndi mmene ziko lilili mmene anthu akuvutikira munayenera inu a opposition muwaphule anthuwa muphule ziko lili pamoto anthu akuvutika kwambiri m'maofesi mu anthu akuvutika a bizinesi anthu akuvutika olumala ndiye ii olumalawo ndiye ndi agalu enieni olo ndalama za NEEF olo pa mtukula pakhomo sangapasidwe ati amenewo ndi olumala pali ana ena olumala akumasungidwa nyumba chifukwa chakuti makolo awo alibe nawo chochita akusungidwa nyumba ndipo ziko linolo ndi ukapolo weniweni kuno ku malawi ukapolo sunathe ndi komvetsa chisoni kunoko